Dia dhaoib agus bhur míle fáilte isteach don chaint seo. Inniu tá muid chun labhairt faoi taispeántas nua atá tar éis oscailt anseo i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann darbh ainm Créatúir na Cartlainne. Agus is taispeántas a léirionn is dóigh an cion a bhí ag ealaíontóirí do hainmhí so cé bith peataí nó Peataí nó b'fhéidir ainmhí fiáine freisin. Tá siad ar fad le feiceáil san taispeántas seo, i leabhair sceitse, litreacha agus fiú in uiscedhathanna freisin. So sé an coimeádaí ná Marie Lynch agus tá Marie anseo in éineacht linn chun. an chaint seo a thabhairt agus is ó bhailiúchán Ionad Staidéar na hÉireann, Ealaín na hÉireann, an chartlann sin, atá a tháinig na hearraí ó le haghaidh an taispeántas seo. So tá. Is taispeántas a chuireas cúis áthais, cheapfainn, ar chuairteoirí. Spreagann gach duine, b'fhéidir, ainmhí nó tá gach duine ag rá cén an ainmhí is fearr leo agus is cúis inspioráide, cheapfainn, freisin do ealaíontóirí eile a bheadh suim acu, b'fhéidir, ainmhí a tharraingt. So, chun, so, b'áil liom anois cuireadh a thabhairt anois do Marie an chaint seo a thabhairt. So, Marie.
Go raibh míle maith agat, Caomhán. Táim chun mo shleamhnán a roinnt anois. Ok. So, tá áthas orm bheith ag labhairt inniu faoin taispeántas nua seo, Créatúir na Cartlainne, a d'oscail le déanaí sa Ghailearaí. So, sa taispeántas seo, mar a dúirt Caomhán, tá, déanaimid ceiliúradh ar an gcaidreamh atá againn le hainmhithe mar ábhar áthais, grinn, iontais, spreagtha agus comhluadair. Tagann a saothar, gach saothar sa taispeántas seo, mar a dúirt Caomhán, ó chartlanna ealaíne Éireannaí an Ghailearaí atá lonnaithe san Ionad um Staidéar Ealaíne na hÉireann. So feicimid créatúir bhídeacha, beithígh allta agus na peataí is ansa linn sa chartlann, atá de ghnáth faoi cheilt i leabhair sceitseála agus i litreacha maisithe. Freisin tá léargas ar leith ar fáil sa chartlann ar mhodhanna oibre na n-ealaíontóirí ó thaobh mar shampla pictiúir ullmhúcháin uiscedhatha, feicimid ar chlé ar dheis, agus ábhar tríthoiseach ar nós maquettes agus mionsamhlacha don dealbhóireacht. Agus toisc gur Gaeilgeoir mé, bhí suim agam taispeántas dhátheangach a dhéanamh leis na cartlanna. In áit bheith ag smaoineamh faoin nGaeilge ó thaobh an aistriúcháin amháin, bhí mé ag iarraidh go mbeadh an Ghaeilge lárnach i gcoincheap an taispeántais é féin.

So, focail Gaeilge nach raibh eolas ar bith agamsa orthu roimhe sin, roimhe seo. Agus sa Ghaeilge is minic atá rogha mór focail éagsúla in úsáid, áit nach bhfuil ach focal amháin ar fáil sa Bhéarla. Má tá leabhar Manchán Magan léite agaibh, is dócha go mbeidh eolas agaibh ar neart smaointe sa taispeántas ó thaobh saibhreas agus stair an teanga. So tugann neart focal eile léargas dúinn ar an ngreann atá sa Ghaeilge agus freisin tréithe tuairisciúil an teanga, mar shampla gráinneog trá, beach hedgehog, sciathán leathair, leatherwing, nó smugairle róin, seal snot. So seans go bhfuil aithne agaibh ar na focail seo already. Tá siad, cheana féin, tá siad greannmhar agus bríomhar. So nochtann focail choitianta agus focail atá ligthe i ndearmad againn, caidreamh spraíúil, báúil agus géarchúiseach le hainmhithe, caidreamh a léirítear go soiléir arís agus arís eile i gcartlanna ealaíontóirí chomh maith. Díríonn an taispeántas freisin, dar ndóigh, ar seanfhocail na Gaeilge, a thagann ón mbéaloideas agus atá lán le críonnacht, greann agus íomhánna d'ainmhithe. Léirítear sa taispeántas ocht téamaí éagsúla, ó ainmhithe zú agus feithidí bídeacha go madraí, chait agus ainmhithe fiáine. Tá na téamaí seo curtha i láthair sa taispeántas le seanfhocail éagsúla a bhaineann le gach téama. So anois, tar éis dom an choincheap an taispeántais a mhíniú daoibh, tá sé in am díriú isteach ar na saothair iad fhéin. Ach sula dtosaímid, ba mhaith liom a mheabhrú daoibh, go bhfuil ceithre rothlú nó babhta i gceist leis an taispeántas agus beidh gach babhta ar thaispeáint ar feadh ceithre mí. An chúis atá le seo ná na saothair ar pháipéar a chaomhnú ón solas agus freisin an méid is mó den bhailiúchán a chur i láthair agus gur féidir linn. Mar sin, toisc go bhfuil an chuid is mó, toisc go bhfuil an-chuid saothair suimiúla ar fáil dúinn sa chartlann, beidh mé ag labhairt inniu faoi saothair don chuid is mó ón gcéad rothlú nó babhta den taispeántas, ach freisin luafaidh mé cúpla saothar eile a bhaineann le babhtaí níos déanaí agus nach bhfuil ar thaispeáint go fóill. Mar sin, mholfainn daoibh teacht ar ais arís i rith na bliana chun na saothair nua a fheiceáil i rith an taispeántas. Anois, toisc gur taispeántas cartlainne atá i gceist, táim ag tosnú le litreacha maisithe. Ar dtús tá William Orpen againn. Ealaíontóir a mhaisigh a litreacha go fíormhinic, rud a thugann eolas dúinn faoina phearsantacht agus an tuiscint don ghreann a bhí aige. Rugadh Orpen i Stigh Lorcan, ach tháinig sé chun cinn i Londain mar ealaíontóir mór le rá. Bhí clú agus cáil air as ucht a chuid portráidí, go háirithe. Sa tréimhse 1902 go 1914 mhúin sé sa scoil ealaíona The Dublin Metropolitan School of Art nó NCAD inniu. Ba mhinic a scríobh sé abhaile chuig a mhuintir i Sasana, ag déanamh cur síos ar an saol a bhí aige sa chathair, agus líon sé formhór dá litreacha le sceitsí greannmhara. Ach is cinnte go na sceitsí is samhlaíoch agus is éagsúla dírithe ar a iníonacha, Mary, ar a thug sé Bunny, agus Christine, ar a thug sé Kit. So, mar shampla, osclaíonn an litir seo, My dearest wife, This is a picture of a snail for Bunny and this one of a slug for Kit. Leanann sé ar aghaidh ansin ag caint faoi ábhar sách leadránach, ar nós cúrsaí cháin, coimisiún portráide agus cluichí leadóige. Níl aon míniú tugtha dúinn do na seilide sa litir, agus is léir nach raibh i gceist i ndáiríre ach bealach dó spraoi a bheith aige lena iníonacha fad is a bhí sé thar lear. Agus tabharfaimid faoi deara go bhfuil na litreacha maise sa chartlann, sa chartlann dírithe go minic ar pháistí. Tá an ceann seo scríofa ag Thomas Bodkin chuig a neacht Nora Robinson. Agus bhí Bodkin ina staraí agus ina chritic ealaíona, bhí sé mar stiúrthóir an Ghailearaí Náisiúnta anseo idir 1927 agus 1935, agus freisin bhí sé ina ealaíontóir é féin le suim faoi leith aige i bpictiúirí uiscedhatha. So sa litir seo déanann Bodkin cur síos ar dhá eachtra aisteacha a bhaineann le hainmhithe. Sa chéad eachtra, mar a fheicimid ar chlé, feiceann Bodkin dhá eilifint ildaite ag siúl síos an sráid ag breathnú tríd fuinneoga na siopaí. Agus sa dara eachtra feiceann sé dream ainmhithe éagsúla bailithe le chéile ar an mballa ag bun a ghairdín. Is litir grámhar agus gleoite atá ann. Is scéalaíocht atá i gceist, i ndáiríre, agus is léir gur chuir sé iarracht agus ama isteach sa litir seo chun é a mhaisiú leis na uiscedhatha seo a tharraingt agus a phéinteáil do neacht Nóra. Tugann neart litreacha eile léargas iontach suimiúil dúinn ar ó thaobh modhanna oibre na n-ealaíontóirí. Sa chartlann. Scríobh Walter Osborne an litir seo i rith turas péinteála i Sasana in 1884 nuair a bhí sé 25 bliain d'aois. Sa litir chuig a athair déanann sé cur síos ar an bpictiúr atá ar siúl aige. Agus baineann a chur síos leis an bpéintéireacht darb ainm Feeding the Chickens, saothar mór le rá de chuid Osborne atá inniu i mbailiúchán príobháideach. Sa litir luann sé neart deacrachtaí a bheidh aige, go háirithe i léiriú na sicíní, atá an-deacair le péinteáil, dar leis. Cé go bhfuil an pictiúr leath críochnaithe ag an am, is léir ón sceitse sa litir nach athraíonn sé mórán chun an saothar críochnaithe a bhaint amach. An athrúchán is mó atá le feiceáil idir an dá cheann ná go bhfuil an fear ina shuí sa chúlra imithe sa saothar críochnaithe. Sa chéad litir eile, tá Barrie Cooke, an ealaíontóir ag labhairt faoina tionscadal comhoibríoch leis Ted Hughes an file, darb ainm The Great Irish Pike. Tá an nádúr lárnach i stíl eispreisiúnaíoch Cooke. Ina shaol pearsanta bhí ana-shuim aige san iascaireacht agus in éineacht lena healaín lena ealaín rinne sé an-chuid iascaireacht nuair a bhí sé ag taisteal timpeall an domhain go tíortha nós Mexico, an Afraic Theas, an Nua-Shéalainn agus Cuba. Bhí an suim ceannann céanna san iascaireacht ag a chairde, na filí Seamus Heaney agus Ted Hughes, agus is minic go ndeachaidh na filí seo ag iascaireacht timpeall na hÉireann le Cooke, agus thar na blianta d'oibrigh siad ar tionscadal chomhoibríocha éagsúla. Tá a fhios againn gur chruthaigh Cooke breis is 100 saothar ealaíona a bhí spreagtha ag scríbhneoireacht agus filíocht Hughes agus Heaney. Mar shampla, rinne sé sraith bunaithe ar dhánta portaigh Heaney, Heaney's Bog Poems, agus freisin an sraith liteagraf The Great Irish Pike le Hughes, a bhí foilsithe i 1982. Agus sa litir seo chuig an critic Meiriceánach, an bailitheoir ealaíne agus file Jack Sweeney, agus a bhean chéile, an béaloideasóir Máire Mac Néill, luann Cooke an tionscadal seo le Hughes, ag scríobh, It's a wonderful poem and I think.

Taobh leis an litir tá sceitse beag tapaidh ag léiriú an iasc seo, an pike nó liús as Gaeilge, atá á cheiliúradh aige sa tionscadal seo le Ted Hughes. Now, ní bheidh ionadh oraibh le cloisteáil go bhfuil neart peataí le feiscint sa chartlann, i gcartlanna ealaíontóirí. Tá an grianghraf seo Sa ghrianghraf seo feicimid an madra Hooligan, nó Hooli, ar leac fuinneoige sa seomra ina bhfuil Jack B Yeats ag obair. Agus is léir ón chartlann go raibh gaol an-láidir ag Jack lena mhadra. Mar shampla, tá leabhair sceitseála Jack lán le sceitsí éagsúla de Hooli ina chodladh nó ag súgradh, mar shampla. Tá siad thar a bheith gleoite agus cuireann siad i gcuimhne dom an camera roll lán le grianghrafanna de pheataí a fheicimid go minic sa lá atá inniu ann ar ár gutháin. I leabhar sceitseála amháin bhí Jack ag cruthú aibítir nó alphabet le Hooli ag léiriú gach litir.

Agus is léir gur thóg an ealaíontóir leabhar beag sceitseála leis gach áit chun sceitseáil a dhéanamh aon am ar bith faoi rud ar bith a chonaic sé thart timpeall dó. Ba fhoinsí inspioráide iad na sceitsí dá phéintéireacht, fiú blianta tar éis dó na sceitsí a ghlacadh. Is saghas dialann a bhí iontu, a léiríonn dúinn céard faoi leith a bhí ar siúl ag an ealaíontóir agus na caitheamh aimsire éagsúla a bhí aige. mar shampla an circus, áit a chonaic sé an capall seo leis an ngruaig fada, agus bhí an-suim aige freisin a bheith ag cruthú báid beaga, na toy boats nó model boats mar a fheictear ag snámh ar an uisce sa sceitse eile anseo le slua lacha mar lucht féachana aige. Is léiriú deas é seo do phearsantacht Jack agus an tuiscint an greann a bhí aige. Is aoibhinn liomsa ach go háirithe an sceitse sa lár de cearc ag breathnú ar a scáil sa ghloine, nó fuinneog b'fhéidir, leis an teideal Alice through the looking glass. Agus bhí an-ghrá ag ealaíontóir eile, Stephen McKenna, do mhadra darbh ainm Bran. Thaistil McKenna ar fud na hEorpa agus bhí ana-shuim aige i seansaothar clasaiceach, seanmháistrí na hEorpa agus miotaseolaíocht na hEorpa, agus feictear tionchar na hábhair seo ar a chuid ealaíne. Rugadh é i Londain ach bhí nasc teaghlach aige le hÉirinn agus fad is a bhí sé ina chónaí i gContae Cheatharlach thosaigh sé ag péinteáil cois abhainn na Bearú, the Barrow River. I 2006 d'fhoilsigh McKenna agus an file Spáinneach María Vela leabhar maisithe leis an teideal Du Côté de Bran. Is leabhar dhátheangach atá ann, scríofa ar dtús i Spáinnis ag Maria agus ansin aistrithe go Béarla. Is saghas óid mhiotaseolaíoch é an leabhar do mhadra McKenna, ach freisin is ceiliúradh é de phéintéireacht McKenna agus ar an gcairdeas a bhí ann idir an ealaíontóir agus an file. Tá draíocht ar leith i gceist le scríbhneoireacht Vela. a léiríonn dúinn domhan an ealaíontóra agus an madra ag tóraíocht ar féileacán agus ar inspioráid ar chosán tarraingthe an Bhearú. I sraith lonrach uiscedhatha cruthaithe don leabhar, éiríonn leis an ealaíontóir mórgacht agus áilleacht chairdiúil Bran a chur in iúl dúinn, in éineacht leis na héin, na féileacáin, na beithígh agus na hainmhithe fiáin éagsúla cois abhann. Ar aghaidh linn anois chun breathnú ar líníochtaí an ealaíontóir Nancy Wynne Jones. Agus ba as an mBreatain Bheag í Nancy, chaith sí neart ama i Cornwall i Sasana agus ansin níos déanaí in Éirinn tar éis di an dealbhóir Éireannach Conor Fallon a phósadh. Bhí cáil uirthi as ucht a radharcanna tíortha go háirithe. Ach feictear freisin neart portráidí de Patti ina chartlann. Rinne sí an péintéireacht den chat darbh ainm Moth i 1959, dhá bhliain tar éis di bogadh go Saint Ives i Cornwall. Rinne sí traenáil leis an ealaíontóir Peter Lanyon, agus mhol Lanyon d'ealaíontóirí péintéireacht teibí agus eispriseanaíoch a dhéanamh, nó abstract expressionism as Béarla. Feictear tionchar Lanyon go géar le Moth an cat, pictiúr atá lán le fuinneamh fiáin neamhdhaonna. Níl an spás léirithe go soiléir ag an ealaíontóir sa phéintéireacht seo agus mar sin tuigimid gur domhan an chait atá le feiceáil, domhan nach féidir linn riamh tuiscint i gceart nó gabháil isteach. Agus is minic a fheicimid sa chartlann freisin na healaíontóirí ag tabhairt cuairt ar an zú. Ar nós an sioráf bocht seo le Yeats atá ag iarraidh brioscaí a ithe ón talamh ach tá deacrachtaí aige. toisc na cosaí fada agus an muinéal fada atá aige. Agus freisin rinne Barrie Cooke sraith líníochtaí tapaí de leoin agus moncaithe sa zú mar a fheicimid anseo. Ach na sceitsí zú gur fearr liomsa sa chartlann ná sceitsí Anne Yeats, ealaíontóir a bhí fíorchumasach agus dar ndóigh a bhí mar iníon WB Yeats. Thug Anne agus a máthair Georgie cuairt go minic ar zú Baile Átha Cliath. áit a ndearna Anne an-chuid sceitsí d'ainmhithe éagsúla. Tá saghas iompraíocht an duine i gceist sa bhealach a tharraing sí na hainmhithe sa zú, agus cosúil lena huncail Jack, tá eagna ghéar agus grinn aici, le sceitsí bríomhar ar nós an gé ag rith tar éis an béar mór, go háirithe. D'úsáid Anne na sceitsí seo mar foinsí inspioráide do tionscadail tábhachtacha níos déanaí, ar nós an múrphictiúr ildaite don bialann The Unicorn i mBaile Átha Cliath i 1946, agus is dócha gur úsáid sí na sceitsí aríst agus í ag forbairt a maisiúcháin don leabhar páistí The Animals' Breakfast le Bryan Guinness i 1950. Agus anois ba mhaith liom labhairt faoi trí chartlanna, faoi chartlanna trí dealbhóir ar leith. Ar dtús Deborah Brown, dealbhóir ó Tuaisceart na hÉireann, a dhearna an dealbh mór i mBéal Feirste, Caoirigh ar an mBóthar. Oisín Kelly a dhearna an dealbh de Jim Larkin ar Sráid Uí Chonaill agus freisin Clann Lir ar gCearnóg Parnell. Agus ansin Conor Fallon, fear céile le Nancy Wynne Jones, a bhí ceann dos na dealbhóirí d'ainmhithe is cáiliúla sa tír. Tá a cuid dealbha le feiscint timpeall na tíre mar shampla i gcampas UCD agus UCC. So ar dtús tá Deborah Brown. againn. Rugadh sí i mBéal Feirste agus rinne sí staidéar an ealaín i mBaile Átha Cliath agus i bPáras. D'aimsigh sí clú agus cáil ar dtús le péintéireacht teibí nó abstract painting. Ach thar ama thosaigh sí ag fiosrú saothair trí thoiseach, ag obair ar dtús le ábhair solúbthacht ar nós sreang agus papier mâché mar a fheicimid leis an gabhar dó Ar dheis atá sa taispeántas. Cé gur fhéach sí ar na dealbh fíneálta seo mar saothair críochnaithe, thuig sí de réir a chéile go raibh deacrachtaí praiticiúil ag baint leis na hábhair neamhbhuan a bhí in úsáid aici, agus bhí uirthi na saothair sobhriste seo a aistriú go dealbh cré-umha a bhí i bhfad níos buaine, dar ndóigh, so bronze. Ainmhithe den chuid is mó a bhí ina dealbha cré-umha. Gabhair, caoirigh nó beithígh ar mhéid nádúrtha de ghnáth, so life size dealbhóireacht. An tríú dealbh a dhearna sí sa mheán nua seo ná an gabhar Johan, peata an tréidlia áitiúil le adharca iontacha a chuir eagla ar chuairteoirí cé go raibh sé an-chairdiúil i ndáiríre agus nach raibh á lorg aige ach milseáin le hithe. Chruthaigh Brown an dealbh seo, real happy, chruthaigh Brown an dealbh seo tar éis do Johann bás a fháil agus mar sin is saghas dealbh cuimhniúcháin atá i gceist leis an saothar seo atá lonnaithe i gCushendun in gCushendun i gContae Aontroma. D'oibrigh an dealbhóir Oisín Kelly le neart meáin éagsúla, adhmad, cloch, potaireacht, iarann múnla agus stroighin. I 1964 fuair sé post páirtaimseartha le Kilkenny Design Workshops nó Ceardlann Dearaidh Chill Chainnigh. Ba saghas ealaíontóir cónaithe a bhí ann ansin agus thaitin sé go mór leis bheith ag obair sna ceardlanna éagsúla i miotalóireacht, teicstílí agus criadóireacht. Bhí tóir mór ar an tsraith éan ceramic ar leith. Bhí tóir mór ar a sraith éan ceramic i siopa Kilkenny Design ag an am. Ní raibh siad ró chostasach agus bhí tréithe agus pearsantacht ar leith ag gach cineál éin éagsúil mar a fheicimid leis na trí lacha sa taispeántas. Agus tá fhios againn go raibh suim mór sa Ghaeilge aige!

iad seo a fheiceáil sa fíor saol. So feicimid anseo ábhar ullmhúcháin do dealbh mór dreoilín teaspaigh nó grasshopper a bhí i mbunscoil Tír Eoghain. Arís faighimid léargas ón gcartlann ar mhodh oibre an ealaíontóir. Agus é ag forbairt a chuid smaointí anseo, now ní cheapaim go bhfuil an dealbh seo lonnaithe sa suíomh céanna a thuilleadh, sa ag an bhunscoil a labhair mé leis an scoil agus is cuimhin le muintir na háite páistí ag dreapadh ar an ar an dealbh seo ach n'fheadar cá bhfuil sé lonnaithe inniu. Ar aghaidh linn anois go Conor Fallon, ealaíontóir a rugadh ar feirm i gContae Loch Garman. Bhí suim aige i gcónaí in ainmhithe. D'oibrigh sé i modh ciúbach, ag tosú le sceitsí cúramach agus géarchúiseach d'ainmhithe, agus ansin ag géarú sonraí de réir a chéile i dtreo saothar teibí. D'úsáid sé na sceitsí seo chun maquetteanna tríthoiseach a chruthú, le stáplaí agus cairtchlár nó pháipéar. Ansin d'úsáid sé na maquettes céanna chun an saothar a athrú, a aistriú go miotal éagsúil sa dealbh críochnaithe. Agus mar sin, cé go bhfuil cuma simplí agus uaireanta sách teibí ar na dealbha, d'éirigh le Fallon tréithe agus iompraíocht na hainmhithe éagsúil a chur in iúl sa bhealach seo. Agus toisc gur Roinn Leabharlann agus gur as an Roinn Leabharlann agus Cartlainne mise, ba mhaith liom a léiriú cúpla leabhar uathúla atá sa taispeántas chomh maith. Ar nós leabhair ealaíontóirí, feictear mar shampla ceann ar chlé ar dheis anseo le Basil Rákóczi, En Cage et en Liberté, agus freisin seanleabhair nó eagráin teoranta nó b'fhéidir an chéad eagrán ar nós Brushworks anseo le Elizabeth Corbett Yeats. So bhí Elizabeth ceann dos na driofúracha Yeats cáiliúla a bhunaigh Dun Emer agus Cuala, na comharghrúpaí ealaíona agus ceardaíochta a tháinig chun cinn i rith an athbheochan Ceilteach. ag tús an 20ú haois. Ach ar dtús, ag deireadh an naoú haois déag, d'fhoilsigh sí ceithre lámhleabhar péinteála idir 1896 agus 1900. Bhí Brushwork Studies of Flowers, Fruit and Animals, for Teachers and Advanced Students an dara leabhar sa sraith. Ba mhúinteoir í Yeats agus tá an lámhleabhar bunaithe ar an taithí a bhí aici ag múineadh páistí óga. Tá a pictiúirí áilleanna d'éin, féileacáin agus beacha curtha i láthair taobh lena treoracha péinteála, a bhí éasca le tuiscint do scoláirí óga. Bhí an-tóir ar na leabhair seo, go háirithe i measc múinteoirí, agus d'éirigh léi airgead maith a thuilleadh. óna leabhair péinteála. Agus anois an ceann deireanach inniu ná an saothar deireanach ná Birds of Paradise leis an ealaíontóir Justin Larkin. Agus seo sliocht beag as Béarla a sheol Justin chugam le déanaí. Leabhar ealaíontóra atá i gceist, a bhaineann leis an domhan nádúrtha agus an bhearna atá ag fás idir daoine agus an nádúr mórthimpeall orainn. Cuireann sé b'fhéidir leabhar stair an dúlra nó bitheolaíochta i gcuimhne dúinn, ach tá cuma aisteach air ó thaobh na dathanna lonrach mínádúrtha. Meabhraíonn sé dúinn gur tháinig ré an taiscealaíochta agus na seanleabhair stair an dúlra chun cinn díreach ag an am céanna gur thosaíomar ag scriosadh an nádúir agus gnáthóg ainmhithe timpeall an domhain. Agus mar sin, ba mhaith liom críochnú leis an. leis an gcomhthreoir atá le feiceáil sa taispeántas seo idir an gaol atá againn le teangacha agus le hainmhithe, agus freisin an dualgas atá orainn an dá cheann a chaomhnú, a chosaint agus, go háirithe, a cheiliúradh. Le Créatúir na Cartlainne, scaoiltear saor paca ainmhithe faoi cheilt, ó chartlann ealaíne Éireannaí an Ghailearaí agus an bhfoclóir Gaeilge araon.

an-suimiúil ar fad agus tá sé go deas a fheiceáil go bhfuil bealach féin ag lucht na Gaeilge a gcuid, cur síos ar a gcuid ainmhithe. Rud a bhí, tá, is maith liom faoin taispeántas seo nuair a shiúlann tú thríd seomra a haon ná go bhfuil balla mór a chuireann, a léireann sort na seanfhocail agus ceapaim go bhfuil sé sin an-spéisiúil mar go bhfuil go leor eolais sna seanfhocail sin faoi an sean saol agus an chaoi ar labhair daoine agus an raibh aon rud a thaitin leat féin nó an raibh seanfhocal ab fhearr leat? Ooh, ceist mhaith. Rachaidh mé ar ais chuig tús na sleamhnán chun breathnú siar ar na cinn is fearr liom. Ceapaim an ceann, b'fhéidir, I don't know, siúl an chait ag an bpuisín, tá an ceann sin an-ghleoite ar fad. Just na híomhánna, sin an rud, tá íomhánna áille i gceist leis na seanfhocail as Gaeilge agus ní féidir leat é sin really a aistriú. go Béarla, like níl an Béarla, ní ionann an Béarla leis an nGaeilge ar chor ar bith, you know, níl an saghas saibhreas céanna ann. Cheap mé, you know, is, is fiú b'fhéidir an Béarla a chur ar an mballa ionas go, go mbeidh, you know, níos, níos éasca iad an Ghaeilge a thuiscint dóibh siúd nach bhfuil aithne acu ar na seanfhocail ach tá, yeah, tá rud éigin

But yeah tá sé b'fhéidir just taitníonn an cat liom mar sin. Sin iad na cinn is fearr liom. Ná tá siad tá siad go hálainn iad a fheiceáil agus just a chur in iúl don don phobal go bhfuil b'fhéidir nach daoine nach bhfuil daoine go b'fhéidir thar lear nach gcuala faoi seanfhocail ariamh cheana go bhfuil an sórt traidisiúin seo againn in Éirinn. Cinnte cinnte.